Bhain Clann Éireann stair amach anuraidh nuair don chéad uair bhuaigh foireann na mban ó Ard Mhacha Craobh Club Peile Uladh. An n-éireodh leo seilbh a choimeád ar an gcorn i mbliana nó an mbeadh an t-ádh leis an Lorgain? Bhí seaimpíní an Chabháin sa tóir ar a gcéad Chraobh Uladh. I mbun tráchtaireachta ar derby na Lorgan. Sea, táimid ag súil go mór leis an gcoimhlint anseo tráthnóna agus Clann Éireann ó Ard Mhacha ag iarraidh an chraobh a thabhairt leo don tarna bliain as a chéile, dar ndóigh an chéad fhoireann ariamh ó Ard Mhacha chun Craobh Shinsir na mBan a bhuachaint i gCúige Uladh, deis ar scór ansan ag Niamh Murray, an tarna cúilín aici siúd tráthnóna agus, bhuel, tá siad tosaithe go maith, níl aon cheist faoi sin. Cúig chúilín chun na maitheasa agus deacrachtaí ag an Lorgain teacht isteach ins an imirt. Seo chugainn arís Niamh Murray. Rogha ar dheis agus ar chlé ag an deireadh an ceann seo, sleamhnaithe tríd, deis ar chúl aici ag an deireadh, í sásta an cúilín a thógaint. Cassie Henderson ansan. Níl sí ach cúig bliana déag d'aois ach an-pheileadóir is ea í. Anois an Lorgain ag teacht tríd an leathchúlaí láir, Ciara Brady, cabhair ag teastáil uaithi ag an deireadh. Aoife Brady, tá seans aici siúd leis an gciotóg, an ceann seo le cabhair an phosta thar an trasnán agus an chéad scór, thóg sé trí nóiméad déag orthu ach ag an deireadh tá siad ar chlár na scór anseo. Tosaithe níos bríomhaire go cinnte ag an staid seo ag Clann Éireann agus Niamh Murray, an lántosaí ag imirt ar fheabhas. Uillinn ghéar go maith ag an deireadh, bhí sí ag casadh ach tá sé sin treoraithe thar an trasnán. An cúigiú cúilín ag Niamh Murray, tá sí ag imirt ar fheabhas dóibh anseo tráthnóna agus an buntáiste sin sínte amach arís go dtí ocht gcúilín. Anois an Lorgain ag teacht, seilbh ansan ag Ciara Tolan. Anois an chosaint á déanamh ag Clann Éireann. Brú ag teacht i gcónaí, an ceann san ag dul isteach agus ag an deireadh tá sé críochnaithe sa líontán! Emma Tolan. Sea, tá an cúl aimsithe, scór cinniúnach ansan. Theastaigh sé sin go dóite ón Lorgain agus ón gcluiche chomh maith mar choimhlint. Chímid arís ansan Emma Tolan, bhí sí idir dhá chomhairle ach ag an deireadh, An pheil ag críochnú ins an líontán. Anois Clann Éireann ag teacht babhta amháin eile. Dervla Coleman. An cúl sin tábhachtach don Lorgain roimh an mbriseadh ach fós tá bearna réasúnta idir na foirne. Seo chugainn Clann Éireann arís. Dervla Coleman ag dul ó dhuine go duine. Tá imreoirí sa mbreis istigh sa lár anso. B'fhéidir go bhfuil seans ar chúl agus tá sé neadaithe sa líontán. Scór cinniúnach ansan arís ag Clann Éireann. Niamh Henderson, an captaen ag críochnú ach féach arís Bhí an-chuid roghanna ansan, an chosaint gan a bheith iontach agus ag an deireadh cúl ag Clann Éireann agus bearna anois deich gcúilín oscailte idir na foirne. Freagra ag teastáil ón Lorgain, ceann seo sleamhnaithe tríd ansan go dtí Aoife Brady, deis, iarracht, ard agus an ceann san thar an trasnán, an tríú cúilín sa chluiche aici siúd. Agus a thuilleadh scóranna mar sin ag teastáil ón Lorgain má theastaíonn teacht thar n-ais sa choimhlint. Anois rás chun seilbh thall ansan ag an deireadh. Tá sé ag Clann Éireann agus ag Niamh Murray. Pas isteach sa lár, oscailtí arís ansan agus deis ar chúl eile! Críochnaithe sa líontán ag Eimear McConaghy agus solas an lae anois idir na foirne. Címid arís. Ceist ansan ach ag an deireadh, ardaithe ag Murray. Chuaigh sí isteach. Chonaic sí go raibh roghanna. An pas tugtha agus, bhuel, críoch maith ag an deireadh. Lorgan ag troid go dtí deireadh ach tuigeann siad go bhfuil siad ag imirt i gcoinne sárfhoireann ó Chlann Éireann anseo tráthnóna. Oscailtí ar a deabhal, cúl báire sínte ansan agus tá cúl ag an Lorgain, Emma Tolan. Pas cliste isteach chuici, smachtaithe. Bhuail sí i gcoinne an chúl báire ach ag an deireadh leis an deasóg, cúl maith ansan aici. Sin an bhearna laghdaithe ach Clann Éireann teacht babhta amháin eile. Pas cliste oibre isteach ansan, deis ag an lán tosaí, sin í Niamh Murray, á ar fheabhas an domhain, an seachtú gcúilín ón imirt aici. Sár-thaispeántas tugtha. Na mná ó Chleann Éireann ag déanamh go maith an tseachtain seo. Beidh na fearaibh ag iarraidh. Taispeántas maith a thabhairt uathu an tseachtain seo chugainn ach an fheadóg dheiridh séidthe agus arís i mbliana craobh na mban i gCúige Uladh tugtha leotha ag Clann Éireann agus iad níos fearr gan aon cheist.